popanda mwala umene wa coltan sikungakhalenso foni ya m'manja kapena malaptop pa dziko lonse lapansi ngakhale dzikoli lili lodalitsika chotere pa chilengedwe ndi limodzi mwa maiko osauka kwambiri pa dziko lonse lapansi ndipo kumeneku ndi kumene tikulowera lero osati kukumba miyala ya mtengo wapatali koma kukamva nkhani ya mmodzi mwa anthu amene anafunitsitsa

iyeyu anachita maphunziro ake ku sukulu ya chikatolika ndipo atachoka kumeneku anakagwira ntchito ku mzinda wa kindu port kumene ankalemba ma essay ndi ndakatulo zimene zinkasindikizidwa m'manyuzipepala a dzikolo ndipo iyeyu ankafotokoza maganizo ake pamene ankaonera kuponderezedwa kwa anthu achikuda mu ulamuliro wa azungu kenaka lumumba anasamukira ku mzinda waukulu wa leopoldville omwe pano umadziwika kuti kinshasa ali kumeneko anayamba kugwira ntchito ngati kalaliki wa post office kenako anayambanso kugwira ntchito ngati accountant ku post office komweko mchaka cha 1955 lumumba anakhala regional president wa bungwe loona anthu ogwira ntchito mboma komanso anali membala wamphamvu wa chipani cha belgian liberal party mdziko la congo komano bungwe limene iyeyo amatsogolera silinkagwirizana ndi nthambi zina zikuluzikulu zimene zinkagwira ntchito zawo mogwirizana kwambiri ndi dziko la belgium mchaka cha 1956 anayitanidwa kupita mdziko la belgium koma mmene ankabwerera kumeneku anafikira kumangidwa pa mlandu wokuti anasokoneza ndalama zokwana 2500 dollars za ku america zimene tikaziika mmakwacha akwathu kuno lero ndi pafupifupi 4.3 miliyoni kwacha ku post office imene iyeyu ankagwira ntchito atakhala ku ndende kwa chaka chimodzi anatuluka ndipo atangotuluka anakhazikitsa chipani chake cha congolese national movement mnc chipani choyamba chachikulu dziko lonse kumeneku ku congo anthu atavuta kufuna ulamuliro wodzilamulira okha dziko la belgium linakakamizika ndi kulengeza kuti kudzakhala zisankho ku congo mwezi wa disembala mchaka cha 1959 koma chipani cha lumumba chinanyanyala chisankhocho ponena kuti dziko la belgium likungofuna kuyika munthu wachikuda pa mpando yemwe adzimulamulira ndi kutsatira zofuna za azungu anthu ambiri achikuda anachita zionetsero zosagwirizana ndi mfundo za azungu ndipo panachitika mpungwepungwe omwe unaphetsa anthu 30 ndipo lumumba anamangidwa ponena kuti ndi iyeyu amene anapangitsa kuti anthu agalukire chipani cha mnc kenako chidasintha maganizo ake ndi kunena kuti chipikisana nawo pa chisankhocho ndipo chipanichi chinapambana ndi 90% ya mavoti izi zitachitika chipanichi chinalamula kuti azungu atulutse lumumba kundende ndipo izi zidachitikadi ndipo lumumba anasankhidwa kukhala nduna yaikulu ya boma inde prime minister woyamba mchaka cha 1960 komatu atangoyamba kugwira ntchito yake ngati prime minister magulu ambiri a asilikali anagalukira komanda wa army yemwe adali wachizungu ndipo chifukwa chopanda mtsogoleri ku usilikali mdzikolo munali magulu osiyanasiyana a asilikali amene amachitanso zipolowe komanso kuzunza nzika zina za mdziko la belgium zimene zinkakhala mdziko limeneli la congo kenako boma la belgium linatumiza asilikali 6000 mdziko la congo ponena kuti akupita kumeneko kukateteza nzika zake zimene zikukhala ku congo komatu patangodutsa tsiku limodzi asilikaliwa atalowa mdziko la congo munthu wina wachikuda moise tshombe analanda dera la katanga lomwe linali ndi miyala ya mtengo wapatali yochuluka mothandizidwa ndi asilikali a boma la belgium asilikali a ku belgium anateteza kwambiri moise tshombe

anakanitsitsa atatopa ndi kupempha maiko a ku ulaya kuti amuthandize anasowa pogwira ndipo anakapempha thandizo ku soviet union kumene kunali maiko ngati russia amene sankagwirizana mpang'ono pomwe ndi maiko ngati america belgium france ndi wena zimene zinakwiyitsa kwambiri maikowa lumumba anasonkhanitsanso maiko a mu africa kuti amuthandize kukhazikitsa bata mdziko lake apa maikowa anaona kuti patrice lumumba ndi chiopsezo chachikulu ku maziko awo amene anakhazikitsa ku congo okokolola miyala yonse ya mtengo wapatali kumeneko kupangira kwa amene sakudziwa ngakhale bomba lija loopsa la nyukiliya limene dziko la america linakaphulitsa ku hiroshima uranium wake anamutenga mdziko limeneli la congo ndipo dziko limeneli linali lofunikira kwambiri ku dziko la america komanso maiko ena a ku ulaya koma sikuti mavuto a lumumba anali amenewa basi chifukwa mkati mwa boma lake panalinso kusamvana kwakukulu pakati pa iyeyu ngati prime minister ndi president wa dzikolo joseph kasavubu amene samagwirizana ndi zimene lumumba amachita chifukwa iyeyu anali ndi mfundo zogwirizana ndi azungu pa 5 septemba mchaka cha 1960 president kasavubu anamuchotsa ntchito lumumba ngati nduna yayikulu ya dzikolo atagwira ntchitoyi kwa miyezi yosakwana 4 ndipo anamuyika pa house arrest inde kumumanga kuti asachoke ku nyumba kwake lumumba sanagwirizane ndi izi ponena kuti chiganizochi chachitidwa mosatsata malamulo ndipo panali kuwukirana kwakukulu pakati pa atsogoleri awiriwa patapita masiku ochepa mkulu wa asilikali mobutu sese seko mothandizidwa ndi maiko a america ndi belgium analanda boma mobutu anagwirizana ndi president kasavubu kuti aziyendetsa limodzi dzikolo ndipo bungwe la united nations linavomereza boma lawo pamene lumumba ankayesera kuti athawe ku nyumba kwake mobutu anamugwiranso ndipo anamutumiza kwa asilikali limodzi ndi anzake joseph okito komanso maurice mpolo akuluakuluwa anachitiridwa nkhanza zosaneneka ali m'manja mwa asilikali anthu kuphatikizaponso mkazi wake ndi mwana wake akuona pa 17 january 1961 patrice lumumba pamodzi ndi anzakewo anaphedwa pomberedwa ndi mfuti ndipo dziko la belgium lidali litavomereza kuti mkuluyu aphedwe poyamba matupi yawo anayikidwa mu timayenje tongokumba pang'ono koma atsogoleri a ku belgium analamula kuti anthuwa afukulidwe ndipo zitatero anawadula matupi yawo mapisi mapisi kenako ndikuwonongeratu zotsalazo ndi asidi dzino lake lokhala golide ndi limene analizula ndikukalipereka kwa akuluakulu amene ankawatuma kuchokera mdziko lija la belgium kuchokera mchaka cha 1961 pamene lumumba anaphedwa dziko la belgium linapepesa mchaka cha 2002 chifukwa cha kukhuzidwa kwake pakuphedwa kwa mkuluyu mchaka cha 2013 dziko la america linaululanso nalo kuti purezidenti wake nthawi imeneyo dwight eisenhower anavomereza kuti lumumba ankayenera kuti aphedwe malipotinso amati azungu ochokera ku france omwe ankatsogolera maiko ena mu africa nawonso ankafunitsitsa kuti patrice lumumba aphedwe ndithu kuchokera mchaka cha 1961 pamene lumumba anaphedwa dzino lake la golide lakhala likusungidwa mdziko la belgium mpaka chaka cha 2022 pamene dzinoli analibweza ku banja la lumumba kuti achite mwambo oliyika m'manda dzinoli litayikidwa m'manda mchaka cha 2022 mwezi wa novemba chaka cha 2024 mbava zina zinakathyola ku mandawo koma achibale afotokoza kuti mwamwayi dzinolo silinabedwe ndipo akulisunga kumalo ena otetezeka kwambiri zina ukamva koma izi ndizochitika ndithu pa dziko lapansili ndiloleni ndikapatse moni madera ena